ee i terikɛ bura bura kelen kelen bura kelen kelen ne kun sigalen don a la o teri ɲuman t'i bolo dɛ i jantu yɛrɛ la dɛ e tun bɛ fɛ ka mɛ dɛ ayi an k'o kuma yɛrɛ bɛɛ to yen nɔ n bɛ fɛ ka kuma fa de ka ko kan est ce que i bɛ k'a faamu awɔ fa nana ka bɔ duguba kɔnɔna la a nana min kama ne de bɛ k'o f'i ɲɛna i k'i jantu yɛrɛ la fa t'i ɲin ye dɛ n dun y'o kuma f'i ye ka tɛmɛ i jugu de don n'i bɛ se fa tɛ teri ɲuman ye fa to yen fa ye mun labɛn ne kama ɛɛ ne kɔni y'i laadi dɛ

parce que Bwa Kalifa ani ani Soma Banfali ani eh, ani eh, karamɔgɔkɛ halisa o ko de bɛ sen na donc o de y'a to fɛnɛ ma revue kɛ parce que eh, c'est pas facile quoi donc sisan olu bɛ halisa u ka kɛlɛ de la parce que donc Somakɛ o tɛ mɔgɔ juguw ka ko ya donc minnu bɛ fɛ ka mal kɛ ka juguya kɛ mɔgɔw la ou bien ka juguya ɔn parce que fɛn fɛn bɛ fɛ ka kojugu kɛ o bɛ taa soma banfali bara ɔn an y'a ye bura min bɛ fɛ ka ada jagoya furu la o taara soma banfali bara donc sisan eh, ada tɔntɔn mun bɛ fɛ ka mariye jagoya bɛrɛte ma donc o fana taara o fana yɛlɛmara sisan soma banfali bara an ah, donc sisan donc parce que soma banfali de bɛ se ka fɛn fɛn kojugu ye ale kɔni ale ye numéro 1 o la kojugukɛla ɔ donc sisan karamɔgɔkɛ ale kɔni fɛn fɛn parce que eh, tɔ eh, ada eh, kura kura tɔntɔn nana fɛn de lajɛ fɔlɔ karamɔgɔkɛ lajɛ fɔlɔ komi karamɔgɔkɛ normalement ale bɛ kalanw ni fɛnw de kɛ kuranɛ kan donc fɛn fɛn ye mɔgɔ juguya ye ni kojugukɛw ye o t'ale ka baara ye normalement donc ale y'o fɔ eh, ada ton eh, kura tɔntɔn ye k'ale tɛ se ka mɔgɔ forcé fɛn min man di mɔgɔ yɛrɛ ninnu ye k'o forcé quoi donc parce que furu man di denni u bɛ k'a forcé ka furu ye ɔ forcé furu don mɔgɔ si m'o fɔ donc bi bi in na halisa o ko de bɛ sen na donc sisan o ko bɛ sen na an bɛ mun an bɛ bɔ mun kalama fɛnɛ donc euh, fa ani bintu parce que taara kɔni an ma taara ye a mɛnna dɔɔni taara ni ali bɛɛ taara yɔrɔ kelen quoi taara ni ali bɛɛ an famara u ma donc ali kɔni an tun b'a dɔn k'o taara bamakɔ donc ma segin bilen mais taara an tɛ taara yɔrɔ dɔn pour l'instant taara kuma yɛrɛ tɛ ka fɔ bilen mais

donc jaga jaga ne kunkolo ka a changera dɔɔni k'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ a bɛ fɛ ka bura dɛmɛ quoi ah parce que fa ye fɛn fɛn fɔ bura ma a ye a taara segin o kan bura ye donc et puis sisan fɛnɛ a tilala fa nalen parce que fa tun taara duguba kɔnɔ donc fa seginnen ka na a tilala k'a fɔ fa ye ko fa fɛnɛ y'i méfier bura la donc ale bɛ mun de ɲininka sisan
ne ko a ye dɔ bɔ ka fako kuma na fana dɛ ko bɛ ninnu da la bi o ka girin ni fako in ye nin tile fila in na a tɛ ka fɛn fɔ fɔlɔ o ye ko jumɛn ye tuguni a terimuso kura kɛ awɔ awɔ awɔ jamani o somɔgɔw bɛ k'a di cɛ de ma cɛkɔrɔba e ko mun bɛrite cɛkɔrɔba in de a bɛna d'o de ma bi mɛlɛkɛni tɔɲɔ kɔni eh, tɔɲɔ ko fila wa mais an bɛ se ka mun fɔ cɛ dama dɔgɔ burufɛ la ni ɲɔgɔnna mɛlɛkɛni hmm. bɛrite cɛkɔrɔba ye mɔgɔ min yɛrɛ kɔni lafiyalen don tile fila nin na o ye ɲaga ye dɛ

azizi de bɛ ba fana kamina kɛ awɔ an ka so kɛrɛfɛ
an kun tɛmɛtɔ de don n ko n bɛna bɔ yen n ko n bɛna azizi yir'i la an bɛ siran yen i tɛ na ji min an y'a ye yanni épisode épisode damadɔni azizi azizi nana azizi ye mɔgɔ kura ye mɔgɔ min ye fana fana ɲagalen terimuso fana o y'o ka mɔgɔ dɔ ye donc o nana o neveu dɔ donc n t'a dɔn n'a nana vakansi la ou bien n'a nana ka to yen de donc sisan ale de n'a hakilina bɔra ka na fɔ ka bɛɛ dalajɛ pour u ka se ka nin ko in kɛlɛ cogo min na dugu kɔnɔ u ka se k'a kɛlɛ parce que fɛn min don ko kɛta tɛ ka furu furu jagoya et puis fɛn de ye ne nayɛlɛ yɛrɛ ko aa ko ne a commencera tan k'u bɛna taa n'u ka musomaninw bɛɛ ye donc olu yɛrɛ tɛna furumuso sɔrɔ aa ni cɛkɔrɔbaw kɔni taara ni denmisɛnninw ye furu olu bɛna jɔn furu sisan aa donc donc cɛ sisan denmisɛnninw bɛɛ wulila k'u jɔ nin ko in na pour que nin furu in ka se ka bali quoi mais aziz de y'a kɛ ale aziz ni ada olu de b'a ko ɲɛma donc ne yɛrɛ kɔni bolo furu kɔni an yɛrɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn furu furu man nɔgɔn déjà furu ye fɛn min ye mɔgɔ fɛn bɛ furu la i b'a dɔn k'a man nɔgɔ mais maintenant i bɛ furu la i b'a dɔn k'a man nɔgɔ mais maintenant ka mɔgɔ jagoya i ni tɛ mɔgɔ min fɛ ka o tigi d'o ma déjà hali n'i bɛ mɔgɔ min fɛ o man nɔgɔ donc i ni tɛ mɔgɔ min fɛ ka tila k'i o tigi d'o ma aa kabako

ɔ n ko n b'i wele ka a f'i ye n ko n ye sama ye a diyara n ye a bonyana n ma ɔ ci cire sera n ma ciden sera n ma ɔ n ye wari yɛrɛ ye a diyara n ye kojugu a diyara n ye yɛrɛ dɛ ala ka barika don a la hali bi anba anba ayi ee o ko o banna ka ban o o banna ka ban awɔ ee n y'a ɲɛfɔ kura yɛrɛ ye a sɔnna a ma

komi kura tanti y'a fɔ a ye cogo min na n'i den wolo i kun t'a di donc i bɛ wariko de la a bɛ wariko de la parce que berthé in bɛ to ka wari ci a ma a bɛ to ka na ni fɛnw ye ka d'a ma donc i bɛna den saraka ten fu falaki ko wariko dabila an tɛ nin ko sugu ninnu dabila han nin kɛra sabali nin kɛra dabila ko ye dɛ han donc sisan kɔni bɛɛ jɔlen don dugu bɛɛ jɔlen don denmisɛnnin bɛɛ an y'a ye dugutigi fana den dɔ nana ko fili o denmuso nana ko fili donc bɛɛ kɔni jɔlen bɛ nin ko in na ah donc ne yɛrɛ kɔni bolo j'espère que a bɛna kɛ ko y'u bolo dɛ ko ɲɛnama y'u bolo et puis u bɛna u bɛna satisfait quoi parce que nin tɛ ko ɲɛnama ye nin tɛ hakilina ɲuman ye fɛfɛfɛfɛfɛfɛ et puis maintenant u ka nin ko in a ka se ka ɲɛnɛbɔ kura ka to a kelen na u ka furuko in dabila et puis sisan ada ka a fa ada fako in o fana ka ɲɛnɛbɔ parce que ɲagalen kɔni mɔgɔ min lafiyalen don sisan o ye ɲagalen ye dɛ parce que fako tɛ fɔ bilen donc ale yɛrɛ kɔni a t'ale bolo bilen k'a fɔ k'a bɛ vérité fɔ parce que Ada hakili bɛ ko wɛrɛ la.
Aziz. Ah. Ala foyi tɛ yen. N bɔra Ada fɛ yen nɔ sisan. Fɛn dɔ de bɛ yen nɔ n bɛ fɛ k'o f'i ye quoi. O ka di. A ka di dɔɔnin. ne bɔra ada fɛ yen sisan ne n'a ye kuma dɔ fɔ komi a tun bɛ baara la a ma se ka na donc ne ko ne bɛna ne bɛna ɲɛf'i ye i ka eh, ko in
ko jumɛn eh, furuko in
awɔ ne yɛrɛ fɛ ne ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ a la an bɔra mun kalama fɛnɛ ko kura aa kura ni aziz a kɛra komi lusini dɔ bɛ yen dɛ afɛrinin dɔ bɛ yen dɛ en tout cas aziz kɔni ale y'a ta fɔ ale kura ko diyara ale donc est ce que ale ka kɛlɛ b'o o kan de kan ɔ kura fɛnɛ an y'a ye a ye a ye lajɛli min kɛ je pense que aziz fana ka ko diyara a ye donc an t'an sigi k'o fana lajɛ olu ka ko bɛna kɛ cogo min na ok donc ne terinu nin de tun bɛ n bolo k'a f'aw ye bi ada ni ada love film ka ko la aa donc aw hakilinata kɛra mun y'a ko la aa an t'a baro kɛ an t'a baro kɛ ɲɔgɔn fɛ donc nin de tun bɛ n bolo k'a f'aw ye donc a k'an bɛn wagati wɛrɛ